igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu kenekwa eze chukwu oke abịama oke mmụọ na-emere igbo ife dịka m na-aga n'ihu n'ịkụzi nkụzi gbasara ọnatarachi ọnatarachi bụ ihe eze chukwu oke abịama na-etinye n'ime mmadụ na ọbịbịa ụwa onye ofu nnukwu ihe na-agba m anya mmiri n'obodo a ya bụ ihe bụ na ọ dịzi ka a ga-asị na ekwuchitọbara ihe gbasatara ọnatarachi n'obodo anyị chezie ihu naanị so na agụmakwụkwọ nke asambodo ndị ntorobịa anyị nke gụgide gụta ihe dịka bachelors degree pụta n'ọgbọ ọrụ a na-ajụ ya kedụzi masters degree ọ gbapụ je gụta masters degree pụta a na-asị ya kedụkwanụ asambodo phd a na-achịgharịzi asambodo n'obodo a dị ukwuu mana a naghị achịgharịzi mmụta kara aka nya na asambodo dị ukwuu dị otu anwa na-ayị ije n'obodo ndị anya doro ọbụna mba dị ka mba Ghana na Afrịka ị ga-afụ na onye ji PhD abụrụgo odogwu n'ọgbọ odogwu na-achọpụta ihe mmadụ na-achọpụtabeghị na mbụ odogwu na-ekewọtagasị ụzọ dị iche iche e si akpata akụ odogwu na-etinye ndị mmadụ n'ọrụ ghọtakwanụ ọfụma na a gụta ezigbo akwụkwọ tinyekọ ya ezigbo mmụta wee jee gwaghakọọ nya na ọnatarachi ọ na-agbari ana na-agbawa igwe ya ka m ji wee na-eti mkpu m na-eti n'obodo anyị agwọtọ agwọtọ taata gbasatara ọnatarachi ọ bụ site na ọnatarachi mmadụ ka imirikiti ndị ntorobịa anyị na-akpagharị dịka atụrụ na-enweghị onye nche ga-esi mụ chawapụta ma chawapụtasie ike na imirikiti ọnatarachi eze chukwu oke abịama na-etinye n'ime mmadụ na ọbịbịa ụwa anaghị eso usoro oke agụmakwụkwọ ka o wee chawapụta ma ọ bụ usoro ahọ ole onye gbagoro ị nwere ike iji na nwata were ọnatarachi ya onwe egwu ụwa afọ n'anya negodu nwoke mba amerịka a na-akpọ Bill Gates onye so na ndị kacha wee nwee ego n'ụwa anyị niile maara na ọ gụchaghị mahadum mana software nke kọmputa ọ rụpụtara site na ọnatarachi ya ka o ji na-eyi ụwa egwu ruo taa a bịa na naijiria neenụ nwa afọ nwa igbo bụ chioma ajunwa onye anyị maara na ọ bụ ọrụ uwe ojii ka ọ na-alụ chioma ajunwa jelu were ịwụ jọmpụ wee wụtara naijiria ọlaedo kara aka olimpik na mba atlanta na 1996 ehi mgbe 1996 wee ruo taa o nwebeghị onye wụtara naijiria ọlaedo n'ụdị egwuregwu niile a na-eme na ya bụ olimpik ka ọ bụ na anaghị emezi olimpik ya ka m bụ maazị obi nwoye onye odee abụ ọkacha nke igbo onye ji asụsụ igbo akwali mmụọ ndị mmadụ ezisakwa ozi ọma ji wee na-akpọku ọha na eze ọkachasị igbo igbo bụ igbo wee na-eti mkpu gbasatara ọnatarachi wee na-asị kpọtụrụnụ m n'oge a n'ekwentị m nke unu ga na-afụ na onyonyo unu ugbu a ka mmadụ si n'agbụ a ji obodo a pụọ ị nwekwara ike ịkpọtụrụ m na email nke ị na-afụ na onyonyo whatsapp youtube maọbụ na facebook ndị ụlọ akwụkwọ dị iche iche ndị ụlọ ụka dịkwa iche iche na ndị otu dịgasị iche iche n'ala igbo ka a na-ebeku na-ebekusi ike ka unu nụrụ onu m n'oge a nkụzi gbasara ọnatarachi a ga-abara unu ma ọ bụ na unu kpọtụrụ m igbo bụ igbo o si taa dịba mma ọ dịbara gboo